ọ na-akpa agwa ka ụka a. ọ na-eme omume ka nwata asị ngị gụ gbaghara ya ma erie ihe ọma na o tegwo anyị kwuwelu maka ya si ya na anọghị n'ọsụ anahụ eshi isi a na-anọghọ anahụ ekpughe wata okpu eze a sị ngị ebe o meshekwere gị gbaghara ọkpakwa agwa ka nwata unu aghazuo ya uche maka ọ na-ekiri mụwa bụ eze anụ m akpara esu bawa n'aja ahụ otu kwuru ebe otu ya na unu ya nwoke bụ George Chukwugozie Aneke Isu wofukwa onye banyere isu na ndụ ha na isu abụghị ezigbo onye ọ Chukwugozie Aneke George na Jackin Chukwudi Aneke wofu ihe ọbụla bụkwa isu na ndụ ha gbaziwe ka ezio ibe na-abịa ka ihe aka asị ngị mee Jackin Chukwudi Aneke Isu ihe ọma ihe ọ bụ bụ SPA to gọvanọ Enugu steeti kịta ọkwa dị iche iche ka ọ na-achọ ọ wee bechi kwesịrị ịbụ chairman Udi local gọọmenti kịta mana ọ bụ ihe ọ na ihe ọ mana asị ngị nke anyị na-achọ bụ nke ka nke ahụ ka mee ọkwa niile Jackin Chukwudi Aneke Isu na-azọ n'Enugu steeti ọkwa niile Jackin Chukwudi Aneke Isu na-azọ na na na Naịjirịa na pati ọbụla ọ nọkwa azọ anyị sị ka ọ bụrụ onye izizi ọkwa niile ọ na-azọkwa ma intaneshọnal ma ihe niile ọ na-achọ intaneshọnal anyị sị ka Jackin nwa bụrụ onye izizi ana obodo na ọ ya na ọdụ kụwarị imekwalụ ka i si agọzi ụmụ gọzie Jackin ihe ọma ka anyị na-ayọ n'isi ya ana obodo na-ewe esu Chukwuebuka John Irọgụ siri gụ jisi ike na ya nọ gụ gọzibe ya Obiọra Okolo siri gụ jisi ike na ya kelere ndị ị na-eme gụ jisikwa ike gụ gọzibe ya na ezinụlọ ya ana obodo ihe ọma ka anyị na-ayọ gị n'isi nwoke na-ayọ gị n'isi nwaanyị ekene ngị n'ihe ọma niile ime emu n'ahụ ndị ọzọ galụ na-ekele gị na nke ị ka ga-eme chighi na nwunye m nwa bụ Nkiruka ekelere m gị na o nwere ma ọ dị ka a ga-eme dị ka ama mme mana uchi mgba nkịtị na nke m na-abịa mgbe nke m bịara ọ dịghị ọsọ ọ mbụ mmadụ abụ chi unu na-agọzi m unu gọziri m n'ihe aka ka unu gọziri m n'ihe ewe ka m na-ayọ unu ka unu gọzie m karịa nke unu nyere m nke unu nyere m aka zuolu m unu aka ihe m nke m ga-eji wee mee ogbenye ọ bụlụ amadi achọrọ m ka unu ga-enye m eme ma ọ bụ ọ bụlụ amadi emee m onye a na-enedele anya ee ọ bụlụ onye a na-asọfụrụ asị m unu mee m ihe ukwu ihe m chọrọ ịnụ bụ ego nnukwu ego gịrịgịrị a ga-abazi ulu ana obodo asị gị na thousands enwehozi ihe ọ bụ millions enweho onye ọ bụ ọ billion bụ a na-ekwuzi okwu ya and billion bịa na naira ahụ okwu isi ọ kwa billion bịa na dọla na ego ndị ọcha biko ọzọ ana obodo ide chi na nwunye m nwa bụ Nkiruka ọ dị ime ọmụmụ ihe na ya bụ okwukwe ya ọwa na-eteghị na

na-ekene gị n'isi une m nwoke bụ Okechukwu Enotigbo na-ekene gị n'isi une m nwoke bụ Ifeanyịchukwu Enotigbo na-ekene gị n'isi une m nwoke bụ Okwudịrị na ada m nwaanyị bụ Ụkamaka ene nekwala ize nkwa ka ọ na-akpụchiwa block ịlụ ụlọ abịakwa na ahụ nne m ọ ya bụ onye ntọtanwụ m na-ekene gị n'ihe ahụ ọ na-eme wee na-asị gị okerimụkwa ọzọ mekwere ti ihe onye sịkwa na ihe ahụ ọ na-eme adịghị ya mma nke onye agana nke ya ga na-aga ana obodo ekelere m gị na ebe ọ na ahịa emerụ teta unu emi ga-adị be nna m na na-adị ndị ọha ga na-abịa na-eri ihe nwa ogbenye ga-abịa be nna m ọ bụlụ amadi n'ebe a na-ekwu okwu ya asị m ọrụ na enye m akụ jeka ezuru m naanị na akụ jeka ezuru m naanị abaghịrụ m uru ndị akụ m ga-enwe m mee ogbenye ọ bụlụ amadi ewelu m ezi Ọwa ogbenye na-enweghị onye jeka enyere ya aka na-enweghị ego ije akwụkwọ o jee yunivasiti jeelu akwụkwọ ebe a sị na a na-agụlụkwa elu fọrọmat na ya bụ nna ya olu a sị na ụmụnna wezuga ilo na ekwolo ana ịhụnanya ezu oke o nwoke ọwa ibe Amaokwu ezi na asaa shi nke m akarịa ma na obodo